igbo bụ igbo ekene m kene nwoke ekene nwaanyị nke echi ya zere anyị igbo culture na-egosi onyonyo gbasara omenala ndị igbo na na-akọwakwu abịa na nke nwanne anyị nwoke amara ama eze nwaanyị sabalị eze nwaanyị sabalị je obodo oyibo ma bụ ike nnata edozi isi nwere arụsị nwere enu ọbụ nwere onye ụgwọ dị arụsị je obodo oyibo dị gbofuto nọ na nsị ma matakwa ọ na-arịọ nne anyị nne anyị eze nwaanyị sabalị na-enwe ilu na-enwe ilu n'ọma o

ọ na-aba na-egwu ya ụzọ na-egwu ya ọnụ mgbe ha ji teta ụla ga-abụkwanụ ụtụtụ ya sobalị oke ngene nne m sobalị oke ngene sobalị ala na-azụ nwa sobalị chi ụtụtụ evoruwo dịka ogbu ọgụ mama

oke alụsị jere obodo oyibo bulu ego nata obele ngene na-eli ndọdọ sọbalị ngene malị ma na-agbalị a ha e bulu n'iru ọ ka n'azụ e bulu n'azụ na-anyịgbu onye bu n'iru oke ngene sọbalị ike adị mere nwa ogbenye bụrụ millionaire ike mere nwaanyị aga ọ bụrụ mama ejima nne m ala na-azụ nwa o dupụrụ onye egwu na-atụ o mepụrụ onye ọ na-arịa arụ sọbalị alụsị na i jele obodo oyibo i jele Malaysia bulu ego nata i jele Indonesia bulu ego nata i jele Germany bulu ego nata sọbalị i jele China bulu ego nata i jele India bulu ego nata i jele mba ụwa niile i bucha ego wee nata eze nwaanyị chili eze na mmili ekene ụtụtụ taa ka m na-ekene gị nne m chi ụtụtụ evoruwo na ọ na-abụ chi ụtụtụ voru na ọkụkọ ewe dị alịa ewo ngele eji alịa tala ma m sị gị bata ọsọ eji m ose ọrụ n'aka wee na-akpọku ọragwụ sị gị na ose ọrụ ana ejere ije ivele ọragwụ nwoke ọragwụ nwaanyị ọragwụ ụgwọ ọnụ ọragwụ iji ọkpa ọragwụ echiche obu ọragwụ ovu na m malụ ama wee mee na ovu na m amarọ ama wee mee ọragwụ ka m na-akpọ taanị asị m ọragwụ nye ka n'ebe mmụọ wara m dibịa dịka ogbu ọgụ ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị otu ọgbanje na otu dada na otu ejima otu eze nwoke na otu eze nwaanyị alịba m na eleji alị ya tala ma ozu dike ọgbọ ọgụ ọra agwụ ka m na-ekpochepụ agwa m unu malụ ile unu amana nsọ na omena nkịta na-adịrọkwanụ ile chi ụtụtụ voro ọkụkụ ewe dị igba nne m eze nwaanyị asọbalị dike ọgbọ ọgụ bịa tụọ nzu sọbalala na-azụ nwa tụọ nzu ebekuo m chukwu okike abịama chukwu eze enu na eze ana chukwu mara onye ọ ya-eke ma onye e kegoro mali chukwu dike ọgbọ ọgụ gbata ọsọ bịa tụlụ nzu nwa ebekuo m ichie ukwu na ichie nta sị va gbata ọsọ bịa tụlụ nzu nwa ichie duru na ichie mmadụ gbata ọsọ bịa tụlụ nzu nwa ụmụada na ụmụ ọkpụ gbata ọsọ bịa tụlụ nzu nwa ọrebe nọ na mmili gbata ọsọ bịa tụlụ nzu nwa ọrebe nọ n'enu ọrebe nọ n'ana ana m ebeku unu niine sị unu gbata ọsọ na ọ na-abụ eze okere lịda na atọtuo ngịga na mena nkịta na-adịrị ile ebekuo m ọra mmụọ dị n'imo steeti sị va bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị n'abịa steeti sị va bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na delta steeti sị va bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị n'Enugu steeti sị va bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na Ebonyi steeti sị va bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na Anambra bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na anị Igbo niine onye nkwuru ya ka ekwu ibe na a na-agụrọ ọra ọnụ ọ bụ ozi na unu ziri m nya ka m na-eje ọkụ a gụọlụ nwatakịrị n'aka na-arụgburọ ya arụgbu onye sị nwatakịrị je jide nkakwụ ya edebere mmiri ọ kwọ aka na nkakwụ bụkwa na anụ isi onye na nna ya ziri ori bụ ọkpa ka o ji agbawa ụzọ oti nwata na-etirọ nwata n'iru nne ya na ikpe ana-amarọ nwatakịrị nna ya nọ n'ọgbọ okwu ọnụ ọkada bụ ọnụ ụmụnna ya ra onye mee ka nne mee ka nna ọta ụba aṅala ọdịla ya bụ n'afọ ma ọ bụ na i merọ ka nne i merọ ka nna ị ta ovu aṅala ọ ka gị afọ ọkwa na ive ndị nne na nna m mere ba ka m na-eme ive wee na-ayọ ụnụ ayịyọ orimili doo orimili doo

ndị na amụrụ amụ a na-azụrụ azụ ndị amụkwolu amụkwo ndị na-etegbulu n'afọ ime ndị na-egbulu n'ike ndị nwụrụ na asidenti ndị nne dalị mmiri wee nwụrụ ndị ọkụ gbagburu ndị na-etuvulu etuvu ndị enili na ndụ ndị agha lili ndị nwụrụ ibe va na-amụ nwa ndị abọpụtara n'afọ nne va ndị egbulu va na nne va lotanị na mbọsị na ụnụ na anyị na-abịa ụwa unu kwuru sị na ọ dị mmadụ njọ na unu ya ana ma mụba mega nwa ka alọ na mmadụ niile na-anụ onu m na igwe mmadụ nọ n'ibe ebe anyị kwuru sị bụ na ọ dị mmadụ njọ na anyị ga-anọ mbọsị onye na-abịa ụwa ka onye na-akata akala mbọsị ọ ya-ana mmụba emeka nwa ka ala adịrọ n'izu ọnwụ mmadụ ma m adịrọ n'izu ọya mmadụ o nwere m nala akalaka o nwere m kwuru ive ya-abịala ya abịanala ya o nwere m gbochili agamniru ya chukwu kesịrị ngwugwu wụsa sị chi onye dịnị bịa arawa chi mụ tinyela aka rata o meghe ya ọ bụrụ dibịa o kwuo ma mega nzi ya ọ sị m na dibịa ka m na-eme m jụ na amaghị emere dibịa unu wee taba m ahụhụ maka na okwu akala ụwa bụ okwu onye kwuru ṅụọ iyi unu tagidere m ahụhụ ahụ m wee kweta wee mewe dibịa bụ na 2017 2017 ebido m dibịa ahụ olu na igbo wee bịa abịa m m gọlụ mmadụ ọjị tupu m baga n'ime ụnọ onye akpọọ na fon ọ sị m na ọjị na-ele ọkwa m wee na-ayọ gị nya bụ mmụọ na-eme nya bụ ive na m amarọkwanị ka i ji eme ya amarọ m ebe i si eme ya amarọ m ebe i si ma m wetara ọjị wee na-eche n'iru gị tata weta nzu na-eche n'iru gị tata wee sị gị jidekwanị ka i ji ama m na a sị na ọ bụrụ ive na-ejeli be dibịa ka ọ na-adịlị na mma na dibịa na-agboro obulu pụta ụwa ma mụ na-ayọ ụnụ ayịyọ ihe ọbụla abịalị be m onye nị bụ mgbeke onye nị bụ mgboye onye anị bụ mgbavọ onye anị bụ mgbankwọ onye anị bụ okeke onye anị bụ okoye onye anị bụ okavọ onye anị bụ okonkwọ zọrọ ọkpa wee zọbata be m wee were ava sọbalị wee kpee ekpere wee sị na ọ ka ive dịrị ya na mma ana m ayọ nnukwu ndị agbawa na onye aka ive a chọrọ bịa be m bụ ezigbo ive ya bụ ya onye were ive ọjọọ wee bịa be m ọ naba ive ọjọọ kwulu n'azụ soro ya dibia nwanne m iwe ekwuru m ṅụọ iyi na ma ya egburu mmadụ dibia nwanne m iwe ekwuru m ṅụọ iyi na ma ya anara mmadụ akala aka ya dibia nwanne m iwe ekwuru m na ma ya anabichiri mmadụ akala ụwa ya ma o nwere mma akpala aja alụ n'ezi n'ebe ezi dị mma ezi ọdịnala na ọ nya ka m na-agwa ụmụ ụwa ekwuru m sị na ebe ahụ ji wa ma m dibịa akụ na masị eme ike na m ewela aka m na ọkpa m wee tie na dibịa ma ive bụ ebube dibịa bụ ndị ọ lụlụ ọlụ na-aga n'iru aga na-ekwe mụ na ndị unu mere eme ma mụ na-agụ na ndị unu na-emere ụlọ na va bụkwa na aja na uzuzu o nwere ndị kpechara ekpere n'ive unu ekere omelebe unu mara amara na adịrọ ka ive na-agụ akwa e mee nwatakịrị ka e mere ibe ya obi adị ya mma maka na ọ na-abụ nwata chọba nke ya dịka a sị na ọ bụ ajọ nwa ana m ayọ unu ayịyọ ka unu kunie ka unu jebe mba ụwa dị iche iche jebe n'obodo oyibo dị iche iche jebe naijiria dị iche iche jebe obodo niile dị iche iche ive dị nwatakịrị tụkwasịrị bụ obi wee were ava sọbalị wee kpee ekpere wee were ava ibe nna nna ive malụ m dibịa wee kpee ekpere wee yọọ ayịyọ sị na ọ ka ive dị nnọọ na ebe ibe ka ive dị otu a ka ọ meelie ekwu m na ọ taa ka ive ahụ ebido meele onye ibe abụ ma mbọsị eke ma mbọsị oye ma mbọsị avọ ma mbọsị nkwọ taanị bụ the first month of july n'arọ oyibo na abụrọ n'arọ igbo ma mụ na-ayọ unu n'ive onye gụrụ nkịta ya ka nkịta ya na-aza ụmụ igbo sị na ọkala arọ dị ive ana m ayọ unu ayịyọ dịka ọnwa oyibo abụ na ọ vọlụ ọnwa isii ka ọ bụ na arọ nwa agwụcha n'arọ oyibo asị m unu nie ọtọ unu mara ive niile mmụ arọ nna alụrụ ọrụ kwesịrị iweta na janụwarị kwesịrị iweta na febụwarị kwesịrị iweta na maachị kwesịrị iweta na epril kwesịrị iweta na mee kwesịrị iweta na jun va na-eweterọ na julaị nwa ọ ya abịachara va ọ ya abịa okwukwu ili okwukwu ili a sị na onye ndị nnụnụ ebe osisi nnụnụ bulu n'anya ka ọ na-eje akwụ ana m ekwu na igwe mmadụ bịara na be m taa va vụchara be ndị dibịa ọzọ ma ọ be m ka va bịawara ọ bụrụ nwanne m ka va chọtara maka na ibele emenwe nwa dibịa mebe ibe walịa dibịa ọ bụ na akalụwa dibịa akalụwa ibe walịa dibịa nne m eze nwaanyị asọbalị ọra alụsị walị m dibịa ndị ishie be nna m ezumezu arobinagụ aja ana be arịa m aja ana ikwu nne m agụleri asị m unu niile enyi ọtọ nekwe na igwe mmadụ bịara n'ibe ọkpa vava zọbatara n'ibe va zọwa ọkpa na na nsọ onye si ma agwa n'ọgwụ unu si ma agwa na agwa m elekwe na elekwe mụ weli nzu na ọjị kpọva unu nzu na ọjị a ka m chere n'iru unu taa n'isi nwoke na isi nwaanyị anọ n'ibe n'isi okeke okoye okafọ okonkwọ n'isi mgbeke mgboye mgbafọ mgbankwọ n'isi mmụọrị eze nwaanyị asọbalị niile home and abroad ọ bụ va niile ka m chere ọjị nwa n'iru wee na-agọ ọjị na isi ha niile wee kwue na ive niile na-ana agara aga na ndụ va ọ ya-ebido tata wee gawa onye ndị nọ na social media wee na-anụ onu m o wee bụ na ive mụ dị ya mma o wee na-esonye m ndị na-anụ onu m n'obodo oyibo ndị na-anụ onu m na naijiria ndị niile na-esonye m all my fans ife na-evụlụ m n'anya ife na na-edefend m ma ọ bụgodị na m anọrọ ya ife na na-ekpele m ezigbo ekpele ọ bụ va niine ka m na-agọlụ ọvọ va niine ka m na-agọlụ ọjị a ava ga-abụ ọga aga

ọ bụ na ị nwerọ ụnọ arọ nwa ka ị ya-alụ ụnọ ahụ ọ bụ na ị goro moto arọ nwa ka ị ya-ego nya bụ moto a gwọlụ gị ọgwụ tata ka ọgwụ a na-agbalụ e ji gị eji n'otu amosu tata ka ị na-enwere onwe gị e ji gị eji n'otu nzuzo tata ka a na-anapụta gị ọ bụ nwoke bụlụ gị ọnụ ka ọ bụ nwaanyị bụlụ gị ọnụ mmiri na-agbalị ive niile n'ive elu unyi buru jewe na mmiri eji m ava mmiri sọbala eji m ava mmiri dị n'obodo nna gị eji m orimiri bar beach river niger ọnịcha ite owere orimiri eji m eze nwaanyị sọbala ụzụzụ ọka ngana agwọ bụ igba agbanabo ezu na ọmambala eji m ava va niile na mmiri dị na be nna gị n'obodo ọbụla ị nọ ị bụ onye imo ị bụ onye abịa ị bụ onye ebonyi ị bụ onye enugu ị bụ onye delta ị bụ onye anambra onye obodo ọbụla ị bụ ma gị na-anụ ive m na-ekwu ana m agọlụ gị ọvọ tata na nya bụ agbụ e kelụ nwa mgbele na o lugo ọtụtọ chetakwa na a sị na n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ da ana n'ọnụ oveke were powder kụọ onye ọbụla n'aka achọrọ m ebe ọbụla ị nọ ọ bụ na ị were efe kute mmiri n'aka gị ọ bụ na ị fụrọ mmiri were powder white tinye n'aka gị ọ bụ na ị fụrọ powder white ọ bụ na akwa dị gị nso weta akwa ọ bụ na ị fụrọ akwa tinye aka n'ana kpota aja ọ bụ na ị fụrọ aja ọ bụ na ifu okwute weta okwute ọ bụ na ifurọ okwute na ebe ị nọ maybe na ị nọ na moto achọrọ m ka ibido aka n'isi gị bido aka n'isi gị na ndị be anyị sị na ọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ da ana n'ọnụ oveke na o nwere ive atụlụ ji wee ka ewu a na ogologo ọ bụrụ mmụọ na-ekwu okwu ogbo ndị a na-asa adị m ekwu ka pastor adị m ekwu ka onye amụma maka na onye amụma gị bụ mụ bụ spiritual father ya ee ị na-eje ebe dị iche iche na-akpọ daddy GO ilugo n'isi mmiri n'ebe aba na-abịa anala ike nya ka ị nọ achọrọ m ka ijiri aka gị wee gọọrọ onwe gị ọfọ achọrọ m ka ibikwasị aka n'isi gị ọ bụ na powder ka iji maọbụ aja ka iji maọbụ nzu ka iji maọbụ na mmiri ka iji ka ị fọstretie nya chebe ya n'iru gị wenye ya enu chebe ya n'iru gị ive mmụọ ji alụ ọlụ bụ okwukwe ive mmụọ ji alụ ọlụ bụ okwukwe fọstreti aka gị achọrọ m ka ị fọstreti aka gị ebe ọbụla ị nọ ọ bụ na ị nọ inwere efe ebe ị nọ face position ebe anyanwụ dị ọ bụ na inwere efe fọstreti aka gị ọ bụrụ na o nwerọ ife iwetanwu biri aka n'isi gị na-ege m ntị na ọ n'aja ọra ka a na-agbapụta onye na-enwerọ ife ebe a na-achụ aja ọra ka a dị agọpụta onye ife ya na-adịrọ aga aga ọ kwa onye kwe chi ya ekwe adị m eme gị force adị m eme gị force na ọ bụrọ tata ka ike dịbara n'azụ ọ bụrụ na ị sị na ọ ma ngalụ gị o nwere ndị ọ ga-agalụ o nwere ndị ọ ga-agalụ achọrọ m ka ijiri aka gị wee tọọ onwe gị n'agbụ tata I want you to concentrate achọrọ m ka ijiri aka gị wee zọpụta onwe gị achọrọ m ka m gwa gị okwu dịka onye dibịa na ọ bụrọ ka onye amụma dịka ị facesịlị position ebe anyanwụ dị o nwere ofu instruction chọrọ inye gị mara amalụ na otu ndị ọdịnala si ekpe ekpele na otu otu ndị ọdịnala si agọ ọfọ ife anyị na-akpọ ya bụ ịgọ ọfọ okpukpe ekpere bịara abịa na ọ ọfọ ka anyị na-agọ otu anyị si agọ ọfọ na otu ndị ụka si ekpe ekpere abụrọ ofu

dibịa wee sị gị ngị kpee ekpere na alụsị ya mara amalụ na a na-esi n'ụlọ wee malụ mma wee pụtawa ilo na ọ bụ na mmụọ dị na be nna gị ekwetarọ na o nwerọ ive ọbụla imeli be dibịa ga-aga aga ị ga-ebugodo ụzọ kpọkuo chi gị ị ga-akpọku mmiri dị mmụọ dị be nna gị ị ga-akpọ mmụọ dị n'ikwu nna gị jee gwa onye agbanye egwu unu ị ga-akpọ mmụọ dị n'ikwu nna gị ị ya-akpọ mmụọ dị n'ikwu nna nna gị ị ya-akpọ aja ana obodo gị o nwee alụsị ị ma afa ya n'obodo gị kpọkusịa ba ị kpọkue ndị mmiri i wee kpọwa mmụọ ọbụla ị ga-akpọzi i wee gwa va ive ọbụla bụ mkpa gị so achọ m ka i bido ịkpọ oku onye nọrọ gị ụwa kpọọ onye nọrọ gị ụwa ị kpọọ mmụọ dị na be nna gị ị kpọọ mmụọ ikwu nna gị ị kpọọ aja ana be nna gị ị kpọọ mmiri ọbụla ị ma afa ya be nna gị ị kpọzi eze nwaanyị sọbalị ugboro ịtọ ị gwa ya afa gị ị gwa ya afa obodo gị ị gwa ya obodo i bi ị gwa ya ife ị na-alụ ị gwa fa ife ị chọrọ ka ba meelụ gị n'ime ọnwa anwa oya jiri aka gị ka i kpepụta onwe gị jiri aka gị kpepụta onwe gị kpọba afa mmụọ dị n'obodo gị dị iche iche kpọba onye nọlụ gị ụwa afa ọ bụ na ị marọ onye nọrọ gị ụwa sị onye ọbụla bụ chi m ị bụ okeke ị bụ okoye ị bụ okafọ ị bụ okonkwọ ị bụ mgbeke ị bụ mgbeoye ị bụ mgbaafọ ị bụ mgbankwọ onye ọbụla nọrọ gị ụwa bido kpọkube ya kpọkuwe mmụọ na edebe nna gị kpọkuve alụsị ụmụnna gị kpọkuve aja ana obodo gị na aja ana obodo gị nwere ife ọ na-alụ kpọkuve mmụọ ikwu nna gị kọwalụ fa onye na-akpọ fa ị kpọsịa fa ị kpọọ eze nwaanyị sọbalị ugboro ịtọ kọwalụ fa onye ị bụ mgbe bido kọwabalụ fa ife ahụ ị chọrọ ka ba meelụ gị cheta na ọ nkata ka m sị ka ụnụ kpaa ịgba ọnya mmụọ mmụọ dị be nna m eze nwaanyị sọbalị chi m na ife m na-achọ bụ na eri afọ e ji wee mụ m na ọkwa na afụfụ ka m na-ata achọghịzi m ịdị na-ata afụfụ a nekwanị na ibe m enwebe ego ego ka m nwebe ego nke m ka m gba moto ibe m na-agba ka m lụọ ụlọ ibe m na-alụ na ndị a na-alụ filling station eburu isi na ọ bụ nkata ka ngị na mmụọ ga na-akpa kpọba ndị ichie be nna gị mmụọ dị be nna gị ndị ichie be nna gị the whole saint e nwere be nna gị ndị ichie bụ saint nna nna gị bụ saint nna nna nna gị bụ saint kpọba ba afa na ofu na ofu kpọba ba afa na ofu na ofu gwaba ba mkpa gị niile gwaba ba ife ị chọrọ make ya sure you are speaking to the object i ji n'aka whether ma i ji nzu whether ma i ji ọjị whether ma i ji akwa whether ma i ji mmiri whether ma i ji powder make sure you talk direct to that very object i ji n'aka

be eze nwaanyị sọbalị ka ị gwa ya sị ya na ya mee ka ife anụ wee bịalị be ya wee yọọ ka o meelụ gị ị gwa ya ife ị ga-emeli ya ma ọ bụ na o meelụ gị ayịyọ ị yọlụ na be ya tata sị ya na ọ bụ na o meelụ gị ị gwa ya ife ị ga-emeli ya i kwuo ya ife ị ga-emenwu gwa ya ife ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ayịyọ ị yọlụ tata na o meelụ gị ife niile i ji ọnụ gị wee gwuba niile ya abịa na mmezu ọ ya adịlị gị na mma ebe ọ bụna i tiela aka tata ọ ya agazili gị ana m agọlụ gị ọfọ tata ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị sị na ekpere anụ nwe ikpere na o nwere ka ọ gaa n'iru anyị gwuru sị na ọnwụ ike ya egbu onye anyị gwuru sị na onye na-asị na akwụ gị ya chara acha na udene ya ebere na nke ya ụkwụ onye bụrụ gị wee jebe ajọ ije onye ezu ọdachi n'ezi anya ndị bụrụ gị wee cheta ajọ ife ọ ji eme gị anya ahụ ga-akpọ onye na-asị na o nwere ka ọ dịrị gị na mma na ọdịmma efe ituro gị anyị kwu sị na ọdịmma dị na be ya na anyị arali ya ka arịala gị ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị a fụrụ gị cheta ife mere nwa ya anyị kwu na ife a na-emere nwa ya ga-emekwu ya onye na-asị na o nwere ka ị ya adị ndụ nwee anwụlị ọnwụ onye afụ elugo maka na anwụlị gị ga-ebido tata site tata dị ife wee gaba ego ị ga-akpata ga-esi na mmiri maka na ego mmiri ada agwụ agwụ anyị gwuru sị na ife afụ ị na-eme ọ bụ afịa ka ị na-azụ customer ya akarị na shed gị ị ya adị ka ndị big man dị n'ụlọ afịa ọ bụ ọlụ ka ị na-alụ ọlụ afụ ị na-alụ ị ya enwe promotion

ya bụ powder i ji maọbụ mmiri ka i ji maọbụ aja ka i ji fụọ ya ọnụ ị fụpụ ya n'aka fụpụ powder n'aka gị ị fụfụpụ ndị ọzọ i were nke ọzọ tee n'arụ gị tee n'iru gị ọ bụ na mmiri ka i ji wufuo ya i were nke ọzọ tee n'arụ gị ọ bụ na nzu ka i ji kaa ya n'anị eke oye afọ nkwọ ma ị bụrụ nwoke ị bụrụ nwaanyị ị pieces ya wụsa n'anị anyị kwuo si na ọvọ niile ị gọrọ tata na otu afụ i si wee gọọ otu a ka ọ ya esi bịa na mmezu onye sị na ọ ma ndị ile onye ahụ anwụrụ ọ dịgoro gị na mma na aha chukwu na ọdịnala nne m eze nwaanyị enugwu ive ha kwuru ive ahụ ha kwuru nya ka a ya emele va ọ bịa ji egbube ji egbu onwe ya ọkpa na-achụ onye ji ada ọ bụ onye na-achụ ji ada anya vụlụ gị cheta ji bọja eme gị anya ahụ ga-akpọ site tata dị ive a wee gaba ị ya alụ ụnọ enu lụọ ụnọ ala lụọ họtel lụọ filin steshọn lụọ kọmpan mee investmenti dị iche iche onye si na ị ma mmeli onye ahụ anwụrụ ive anyị gọlụ na ọvọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anụ ọ da ada n'ọnụ oveke ive niile ahụ anyị gọlụ otu anyị si gọọ ya ka ọ esi wee lee onye kwe chi ya ekwe onye emekwalụ gị nne m nekwe ọjị ọjị afụ m ji wee bịa dị ive a ị nụwa ọvọ niile anyị gọrọ otu afụ anyị si wee gọọ ọvọ ahụ otu a ka o esi wee lee nne m taa ọjị a na otu ma anyị ata n'ibe chukwu abịama taa ọjị mmụọ niile m bekuru mgbe m na-atụ nzu unu niine ka m na-ebeku n'ọjị a sị unu taanụ ọjị n'ụwa na eke taa na ya na oye taa na ya na afọ taa na ya na nkwọ ọ bụ ọjị ahụ dị ive a chi evowo mmiri ozuzo taa ọjị anyanwụ ndị ọtọ ụtụtụ taa ọjị ọkọchị na udu mmiri taa ọjị kpakpando taa ọjị ihe na-emeli mmadụ ihe mmadụ na-emeli ya na ya na ọjị ọjị abịa taanụ ọjị n'otu ma anyị ata n'ibe ive ọma ka anyị ya avụ ikenga ka anyị ya awa awele ka m na-agọrọ gị n'ọvọ awele ive ọbụla ị na na-eme ive ọbụla ị na-eme wee na-akpata ego tata ka ego a ga-abịawa ego ga-abịa eke ego ga-abịa oye ego ga-abịa afọ ego ga-abịa nkwọ ego oyibo ive ọbụla i tiele aka ọ ya agazi onye si na o nwerọ ka ọ gazi onye ahụ anwụrụ ọ dịgo gị na mma nne m ka m na-agọ n'isi mmadụ ka m na-agọkwa n'isi m ive m gọlụ n'isi nwoke m gọlụ n'isi nwaanyị nya lekwa n'isi m nya lekwa n'isi ezinụlọ m tata ka m na-agọlị gị ọvọ a kwuo si na ekwe ekwe na-ekwe na ute ekwele na ọ na-abụ a yọkata onye ogbe eri ọbụla ọ nụrụ ezuka ya utu anụ m agọlị gị ọvọ a tata si na ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị si na ive ahụ ị gọlụ na ọvọ na o nwerọ ka o mee onye na-esi na o nwerọ ka nya dị ndụ bụlụ ọgaranya anyị kwuo si na ọnwụ ya egbu ya tata nne m kunye ya tata ọgwụ na a kpọrọ gị aha wee gwọ ọ bụ tata ka nya bụ ọgwụ na-anwụ nne m wele egbe wele mma wele ube wele mkpakara ọla bụ okele chọba ndị na-achụ anyị ma mmụọ ma mmadụ ma amosu ma ọgwụ sabalị jewela anyị ọgụ dị n'ụlọ ọgụ dị n'ezi jewela anyị ọgụ obodo oyibo dị iche iche jewe ebe ahụ nne m kunie ọtọ n'olu ka o ji elu ọ bụ n'isi ụmụaka niile m na-alụrụ ọrụ ndị m lụrụ ọrụ mbọsị eke ndị m lụrụ ọrụ mbọsị oye ndị m lụrụ ọrụ mbọsị avọ ndị m lụrụ ọrụ mbọsị nkwọ ife niile kpọọlụ gị ava wee kpee ekpere ife niile na ebe nụnwa ebe ọbụla va nọ ọ bụ va ka m na-agọlụ ọvọ wee sị gị na ọka ije ka ị sụọlụ va ọvịa ụzọ onye ọbụla kpọchiri akpọchi ka ị kpọyepu nya bụ ụzọ ụzọ nwoke kpọchiri akpọchi ka ị kpọyepu nya bụ ụzọ ụzọ nwaanyị kpọchiri akpọchi ka ị kpọyepu nya bụ ụzọ onye na-achọ di ka ọ nụa di onye na-achọ nwa ka ọ mụta nwa onye ive na-esi ike ka ive dịvalụ ya na mma onye eji eji ka ị tọọ nya n'agbụ ọ bụ na oyibo ka eji ya ọ bụ na ọgwụ ka eji ya ọ bụ mmadụ ji ya ọ bụ mmụọ ji ya tata ka onye ahụ nwere onwe ya onye ọya na-aya ka o nwee ọgwụgwọ nne m kunie ọtọ tata jebe obodo dị iche iche na ọ nya bụ ive m na-ayọ gị were egbe were mma were ube were mkpakara were ọba okili sọbalụ chụwa ndị na-achụ ha chụwa ndị na-achụ anyị ma mmụọ ma mmadụ dị ya ngwa ebe ọbụna onye nọ wee kpọ gị ava ngwa jebe oya travel sọbalụ ya travel jebe obodo dị iche iche aba dudu mmụọ na-apụ apụ mmụọ na-apụ apụ ana m agọlụ gị ọvọ tata gwozi na ebele abụ ikpelụ obi awele ka ị ga na-ewe bilo tata webe onwe obi awele maka nya bụ ive na ọ bịago na mmezu onye ọbụla sị na o nwere ka nya dị ndụ ọ bịa na mmezu sọbalị ga-egbu onye ọ dịgolo gị mma n'ava chukwu na ọdịnala happy month to you all